ya igbo bụ igbo bịakwanụ o aka m bụrịta nwa unu nwoke Mr. Adejobi ofu onye ji eziokwu wee malụ onye ya bụ ọbịa n'obi okwupụ ịna onwe nke amụma eme ihe m bịara today bụ okwu m gwara Nnamdi Kanu na ndị na-eso ya wee were ee pete edochie as ebe mgbakwasị ụkwụ ee when I mgbe m si Nnamdi Kanu na ndị na-eso ya eminuhu m that na na Nnamdi Kanu bụzi a faction or a fiction like some people will say from Igbo land because mụ and tụkwa Nnamdi Kanu ana m eso ya na-esosi ike because ọgụ ọ na-anụ ọ for ọdịmma m na ọdịmma ụmụ m na ụmụ ụmụ ụmụ m so ihe ọma ka ọ bụ but dịka m si kwuo na afa m bụ ofu ya bụ ọbịa n'obi okwupụ adị m anọ n'ọba ekele ede abụ m true nwa afọ igbo ihe m ji kpọọ Nnamdị Kanu afa ọ bụhụ na ọ ya ka m bịara ịgwa okwu n'ụbọchị nke taa but ọ because na onye ya bụ okwuo ụwa anụ Nnamdị Kanu sonye belu na ọ dịsie ndị a na-esogharị ya ya ma ha dị left and right na-agbọ ka nkịta wuo wuo wuo m anata ya ka m ji wee na-agwa ya bụ Nnamdi Kanu okwu maybe maybe o needịrị ime speech concerning this thing I'm about to say what am I saying Pete Edochie nwere speech o mekiri which m ma ị bụrụ nwa afọ Igbo ṅụzuru mmiri ara ṅụzu ị ya afụ na e nwere lot of wisdom in what Pete Edochie said but ọ bụhụ na ọ ya akwụsị anyị ịnụ ọgụ anyị na-anụ maka inwere onwe anyị Pete Edochie abịa kwuro like that but ihe ọ na-ekwu bụ na o nwere some areas anyị need to recognize that we are neglecting which is true ọ bụghị ekwu akpa efuo first we all know that Pete Edochie is a highly respected person ọbịa na igbo ọbịa na omenala igbo o bu ya na ọba aka ya abịakwuo na akwụkwọ o bu ya n'ọba aka ya naabọ so onweghị ebe ị chọrọ ọ yaha enye gị so that's more reason why as a wisdom as a man of wisdom ọ bụ okwu okwu dị aṅa si atụfuni ya si were ya si were ya na ọ ya abara ya uru o wee kwuo ya okwu the so called the person mere video from abroad kparịrị ya o ji wee bịakwa kwugharịa fụkwa ihe m na-ekwu maka wisdom ọ kpọghọ the person iyi ọ bụghị ọnụ ọ n'ihi a na-abụ ya ọnụ the person emerụ jebe but as ezigbo nna ọ bụ bụrụ onye igbo true nwa igbo maara ife ọ kọwakwa ọfụma this other lady akpọrọ as no is Lizzy ka ọ gịnị and others pụta ịbịa kọọ akụkọ nke bụ is Lizzy wee nwee the guts ịkpara ụmụ igbo ma nwoke ma nwaanyị si na ajikwa bịa na ndị ndị ha talk show wee na-acomment na-akparị ya na-akpọ ya iyi o wee ji maka ya na-akpọ ya iyi acommentirọ m under your post because I don't have time. Afụbe m ndị dịka gị, ịghọta. But for the fact na m fụ that video, mgbe ịkparị ofu nwa Igbo ịkparịgo m. ghọtago cos ama na ọ dịrị ofu nwa igbo mma ọ dịkwara m mma so ọ dịkwara ya njọ ọ dịrị m njọ so when you insult any igbo man you're automatically insulting me and igbos in general so ịbịa na-asị na ajụjụ ka ị jụrụ pete edochie for that na ndị niile na-akpọ gị iyi na afọ abụ that they don't know their left and right na ha jikwa bụrụ nke a bụrụ nke a na-akpọfe iyi you are an idiot o nwere ihe m ji sị gị you're an idiot mụ aha alike ịkparị nwa igbo but for the fact na iji ọnụ gị mepee sị na ị kparịhọ pete na ajụjụ ka ị jụrụ ya means that you are a fool lotekwa nwata nna ya nọ n'akụkụ ya wee nyụọ arụ o wee nwee the gut mepee ọnụ sị papa ị nyụrụ arụ ịma na ajụjụ ka ọ jụ mana ya bụ ajụjụ bụ mkparị inu ka m tụrụ gị so ọ bụ na ị ghọtarọ ya nya m na ego eji nụ nne gị mee gịnị nara n'iyi inu ka m tụrụ gị ụnụ bụ ụmụ igbo especially ndị a na-eme na ha bụ bịa onwe ha ebu biafra n'isi karịa mụ nwa na-agwazi ụnụ but ihe niile bụ wisdom take for instance see amotekun within a twinkle of eye they achieved it ke ka a si mee ya ejihọ hawo hawo hawo hawo hawo hawo wee nweta ya ejihọ onye kwuo onye be onye onye ọbụla na-emezi talk show na

a na m awatch nnia nwodo okay o nwekwa speech o mere on june 12 this june 12 if you watch that speech you see that na o kwuru okwu ka nwa igbo but yet you are still calling him saboteur all the whole governors niile enwe n'ala igbo bụcha ndị agha- ndị ndị ndị ndị ndị ngharịpụ ha ncha na onweghị ofu onye ịghọtara now you have come again with pastors men of god that all the men of god in nigeria are evil nwanna ọsọ gị dị nsọ abụghị m onye iro gị god knows in heaven god in heaven knows i support you and i'll, I'll continue to support you till i die and that support bi na-enye gị ife because ị na-agafezi you are missing the road jide the whole men of god just because they are not saying what you are saying they might not be saying things the way you are saying it doesn't mean that they are evil biko gị ma ndị na ndị gị na ha na-ayị cautionụọ fa and gị nwa bụ maazị nnamdi kanu ekwuola m ya before ekwuola m ya before gbasara ihe gị na eh, eh, eh, eh, eh, eze awọ a lot of people bido na-asị m na eh who is eze awọ na eze awọ is not a freedom fighter Asawu- eh, asari dokubo is not a freedom fighter fine you are the only freedom fighter we have fine but as a leader that you called yourself and that we take you as you should be able to adapt always think before you say things nkịta na-agba ụja ada ata ata biafra bụ ka ọ dịrị ọ ka ọdịmma anyị ka ọ bụ but with the way you are going i'm afraid with the the the way you are taking i'm afraid so ihe m na-achọ ịgwa gị biko mala ka ime speech concerning this aggressive uh, uh, uh, uh, uh, IPOBs

they are going about calling him names how many of them can stand Pete Edochie ihe na-akpọ ahụ nke a ka na-akpọ mmadụ ịmụcha nwa zụọ nwa ya na nwa ya nwoke bụ yul edochie he's doing well because he came from a, a, a very well and, and, and, and, and very well trained background Pete Edochie is a highly respected person we should recognize every damn thing that comes out of his mouth. He's not a politician for you to say that no, no APC monka. He's just a statesman. Ya ka people jere about na-akọ is Lizzy je na-ajụ ọ na-ajụ nna ya question. You are a disgrace to ndị Igbo. Is Lizzy. I'm talking to you is Lizzy. For you to open your mouth sị na ihe igbere bụ ajụjụ ka ị jụrụ. That means you are a fool. You are not worthy to be an Igbo woman. I don't even know if you are an Igbo woman because ọ bụghị ha na-asụ Igbo bụ ndị Igbo.

ndị ya kpọ m asị kpọọnụ m asị it's none of my business nkwugharị ya adịgo adịgo m free so i don't care if you go about insulting me but i will only tell you what is truth ọ bịa m n'obi m kwuo and ama m na obi m aya agwanata m ife ọjọọ ọ nke ọma because abụ m nwa nwa chukwu chukwu okike abịama ọmụmụ ya ka m bụ natago so natanụ natanụ ka anyị mezie ebe anyị pete edochie kwuru bụ eziokwu natanụ ka anyị mezie ebe anyị ọ na-adazi na-agba ụja o nwere ife o nyere aka ekpere na anyị igbo bụ igbo dị n'otu ekpere na isi nwa igbo ọbụla bụ igbo dị n'otu ọ ya adịrị anyị niile mma biko unu ejizina na onye a kwuru wee judge ya before ikwu okwu asị nwa igbo jụọ ese chukwu baa gị eze leta ụmụnna gị okwu pete edochie kwuru bụ okwu ya abụ e nebara ya anya ọ baara onye enu baara onye ana biafra bịa today pete edochie abụghị ugwu nke o ji abụ onye ofe mmanụ o onye biafra ka ọ bụ nnia nwodo ọ nwa biafra ka ọ bụ so they have no reason whatsoever ha ya-eji betray ana nna fa

ị ghọtago ọ nwa igbo ka ọ bụ ụzọ ọ na-eje bụ ụzọ ya-abara onye ọbụla but ọ gafebe a ya-akpọnata ya ọ ihe anyị ji bụrụ nwa igbo we should be our brother's keeper ọ bụ because na Nnamdi Kanu pụtara kwuo onye ọbụla ekwarụ no there's some things ya abụ o kwuo a sị no oga you are wrong ịkpọnata ya ọ mmadụ ka ọ bụ ịghọtago sọ ya ka m sị ka m gwa ụnụ ekpere n'isi ụnụ bụ ụnụ ya na-eje na-abata ụkwụ ama mkpọ onye enu ọ ma mkpọ onye ana onye ọbụna chere gị echiche ọjọọ ọ ya-eji isi ya wee buru kwụba aka gị ọtọ na-ekwu eziokwu oge niile chukwu ya-anụrụ gị ọgụ ịghọtago o teka aka ọ dị njọ ọ ya-adị mma